unu ebidokwele iche okwu unu ebidokwe kọwa asịrị ị ga-aza ya ajụjụ dị n'ime ya asị m unu ebidokwe- onye na-agụ uri na ọ wụ nwa nwoke nwanne o- nwa- ọ wụ nwa nwoke maazị okechukwu iwuala nwa ndị ụmụndụgba akara aka the unstoppable son of ụmụndụgba ọ mepụtara ihe ihe m ji eme ihe onyonyo unu ụda ọ maka m m ga-eme ya ụda m mesa mmemme kwuo ihe na anụ bụ ihe ọnụ ukwu unu ga-asị ee ndị ndị ndị jisiri ike bịa ga-asị mgbele ihe o ji kwudie ọ maka anyị abịasana ndị ndị na-abịada abịa ndị cabal ha sị agakwala agakwala ha e, a na-abịadị ha ga-asị ka o che ma anyị ga-abịa o che ma anyị ga-abịa ọ ihe m ji sị ka m kwuo m ihe ụda mgbe m mere mmemme m nke mgbe anụ m otu unu si kụrụ asịrị kụrụ asịrị gaa gaa gaa gaa kọja ndị mmadụ sị ha abịala ndị bịara na-abịakwanụ ndị chineke kwadokwere ga-abịa na-abịa Ọ, ka ọ fụ- ọ, ka onye ọbụla ama na ndị mmadụ ga-abịa maka a wụ m nwa chukwu gọziri a wụ m onye chukwu gọziri onye ndị ma ihe hụrụ n'anya ndị bụrụ uru n'obodo hụrụ m n'anya kwụrụkwana m n'azụ onye ọbụla na-akwụrụ m n'azụ arịa egwurịta ndị bụrụ uru n'obodo ebe ọbụla m nọ ha na-akwụ m n'azụ ee ngwa ka ebido ahịa na unu na-ebido ahụ n'iche okwu unu na-ebido ahụ na-akọwa asịrị mana ka m gwa m unu sị unu ga na-agwa ndị mmadụ sị na mmemme m na-eme na ọ wụdị okechukwu megekwa mmemme na ọ wụ ndị otu okechukwu mege mmemme ndị otu okechukwu mege mmemme na ọ ndị Okechukwu- otu okechukwu gara n'ala igbo ga-akụ uri chọọ igosipụta chọọ ịlọnchị ya na ọ wụdị egwu okechukwu ihe m ji ekwu ihe ọ wụdị ọ wụ ọ wụdị sị ayọ ga-adị m ayọ na ayọ ịma ama adị m ayọ na mana ebe o si ewute m taa wụ na ndị niile na-agba mgba okpuru n'obodo nna ọ- ọtụtụ n'ime ha ọtụtụ n'ime ha awụsa ndị soro kwado m na mpụ guzo m bido egwu m na-enwedo onye ma onye m wụ m na-achịgharị CD n'aka ayọgharị ndị mmadụ sị were for free gagodi gee ntị nụrụ olu m ụnụ wụsa ndị ọtụtụ n'ime ụnụ ndị nyege m ego mgbe ụnụ na-amara ihe m chọrọ ịlọnchị ụnụ na-abịa lọnchị m na-ama ihe m ụnụ bịaga ele mana ụnụ emegidezie adị ọtụtụ n'ime ụnụ eritewo maka ihe ọha ụnụ eburu ọgụ ọgụ ọgụ ọha na-alụsizi ndị mmadụ n'isi n'isi public fight group fight unu eburu ya na-agaje to individual but ihe m anyị unu mana a wụdị m onye ụjọ adịkwana m atụ ụjọ esiri m ike kaa aka all over the all over enwede enwede ihe enwede ngere ka igide ekwu ngere ka ị ga-eme egwu m na-aka ịmakwa nsọ ọnwụ iji eme onwe m obi ahụ na iji eme ego ole ka m bido e- ịmakwa ego at least unu na-eji unu ga-ana anọ na ntị unu na-ahụ n'anya onye onye na-ada ahụ anya ntị na-ada unu na-ahụ n'anya ihe m na-eme kemgbe afọ na anyị nwere ụmụ na-egwu na-egwu egwu anyị nwere ụmụ egwu chineke ji chi mmiri chukwu ehe so ihe m na-akọwa awụ gaa n'ihu kọwa na asịrị ọnụ Ah, onye ọnụ ụghọ gburu ibe ya nọ n'ụlọ ya onye makwa n'ihe ọ chọrọ ịbịara m ihe ya abịara m ihe mana ihe m na-agwa ọnụ wụ asịrị ọnụ rịka agwọ tụrụ mbe ọ dị ka ilu agwọ na ahụ mbe ndị oyibo so that the venom of a viper does nothing to the tortoise shell ya ihe m na-akọwara na ị nwere ote m nọ na na-ekwu ụka n'ime ọhịa na agwọ bịa na si n'elu osisi na-abịa onye ebute ya pịa mote mote ụlọ ọwa aka nwa ndị ụmụndụgba ihe ọ ga-eme efe ya pụwa na ndị nwa unu ndị ụmụndụgba kara aka na-akọ na asịrị ọnụ ma m nọkwana nga na-enyi ọnụ na-enyi ọnụ ma ị wụ chief na-aghọ aghụghọ ị wụ ọzọ na-amadị ihe o kwesịrị ime ị wụ nze na-atụ asị ị wụ pastor na-eprichi okwu ụgha ka ị wụ pope na-eme ka ị wụ sir sir egwuregwu ọbụla saa saa saa saa na-ada asaa gị ọ wụdị ọ gbasadị m mere m ihe ọ sọrọ gị ma m mere m ekwene ka ọ sọrọ m mana ihe m bere ịgwa gị na-awụ anụsana m asịrị ọnụ niile na akụkọ niile ọnụ mara ndị ọnụ ga-eme anịli anya naanị ya na ha anya ama m na e nwe ndị kwesịrị ịbịa mmemme mmemme mmemme na ha kwesịrị ịbịa mana maka ha na-atụ ụjọ cabal ndị na-achị ha ndị na-agwa ha ebe ha ga-aga na ebe na-agaghị ha aga jisienụ ike anọ m ya nwa ndị ụmụndụgba kara aka adị m aya m untipiable son of ụmụnụ untipiable egwu m egwurugo rege meza ya eburu ugonuo rege meza ya eburu ugolo a na-akpa alaghachi azụ agaghị m alaghachi azụ o. anaghị eme ya eme ngwa ka ọ dị o unu ga-abịa unu ga-anụ na ntị unu ga-ahụ n'anya unu ga-ahụ n'anya unu ga-anụ n'akụkọ unu ga-ahụ n'akọ nwa ndị ụmụndụgba ka ọ dị n'ụba